mapulezidenti 6 okha Mm. amene analamulira maiko awo koma modabwitsa kwambiri amapanga zinthu zoopsa anthu nkumati zoonadi bola azungu omwe aja basi patakhala panda president yeah.
so tili pano kuti tikambirane zimenezi tingopempha amene akutionera komanso kutitsatira kuti aonere program imeneyi mpaka kumapeto Mm. Eh, timabwera ndi maprogramu osiyanasiyana komanso aziyika ndithu maganizo awo mu comment section timawerenga every Eh, comment eh. funso ponyani Timatukwanidwa. anzeru. Mafunso mukuponya osakutigwira mtima abwere muziponya funso Tiwafuna. tikalimva tizati awa munthu aphuzula Yeah. ndi zimakoma komabe anyway tisangalale ndi anthu amene akumapanga follow amene akupanga subscribe amene akupanga Akutilimbikisa. maganizo mashare ndi zina zotero Akutilimbikisa. ena akumatiuza kuti go ahead kuti tizipitiriza kumapanga zimenezi ifeyo ndife okondwera kwambiri so mosataya nthawi Mm. ah, tiyambe ndithu ndi president woyamba Mm. pa list yathuyi Mm. number one amene adalamulira dziko la kwawo koma modabwitsa koma modabwitsa anthu kumene ali kumati abale kodi akulamulira ndi satana kapena ndi president ndi ndani amene tikakamba kuti modabwitsa sikutanthauza zonena kuti anali oyipa zonse Mm. ubwino wake ulipo wina Mm. koma lero sitikukamba za ubwino wa munthu tikukamba za kuyipa kwa munthuyo zodabwisa zimene anapanga iyeyo zoyipazo Mm.
za ubwino lizabwera tsiku lina kuti akulu aja tinakamba zoyipa zawo aja ubwino wawo anapangaso izi koma kuyipa kwawo ndi komwe tikufuna tipange tsiku la lero so president woyamba amene ali pa list panga apa amene ali iwe ubwera president wa number 2 koma ine ndifotokoze woyamba amene ndi Idi Amin mkulu ameneyu analamulira dziko la Uganda makamaka kuchokera mu chaka cha 1971 mpaka na mu chaka cha 1979 Mm, koma mzaka zochepa zimene analamulira mkulu ameneyi mm. anapanga zinthu zodabwitsa kwambiri Ah, mkulu ameneyu anali munthu amene sankava malodza amapha ndithu ma civilians mosaganiza kawiri katatu akangokhala kuti anthu enawo ndi osiyana mtundu tingopereka chitsanzo kuti mwina president ndi mlomwe Ah. kapena president ndi mchewa ndikuti atumbuka ayao ndani ndani Ali m'madzi. ali m'madzi Idi Amin ndi munthu amene mbiri yake imamveka mkamwamkamwa kufikira ponena kuti kunatuluka filimu Ah. yofotokoza za mbiri ya Idi Amin ameneyi ndithu analamulira kugwisa ntchito mphamvu ya asilikali Ah. iyeyo amagwisa ntchito asilikali ndikumaopseza nde umadziwa kale military ikafika pamalo aliyense amakhala kuti kutani, amakhala mantha. kunjenjemera Ah. so chifukwa china kuti list yathu ndi yayikulu sikuti tichita kulowa deep Ah. kodi Idi Amin anachita chani chifukwa kuli program ina kusogoloku imene tidzabwere ndikufotokoza chimodzi chimodzi chimodzi cha zimene Idi Amin adapanga komano mu list yathu Mm. number one pali Idi Amin amene adachita zinthu zodabwitsa amapha anthu mosaganiza kawiri katatu Mm. munthu wina aliyense wosiyana ndi mtundu umene amachokera samaunyengerera ndipo iyeyu ndithu anawononga economy ya dziko la Uganda kufika ponena kuti inali economy yosaweruzika so pa number one pali idi amin kunoko pa namba 2 tili ndi akulu awa nawonso akuluakulu amenewa amachokera makamaka ku zaire ah, imene imapezeka mu drc congo nde taona zoti mobutu seseseko analamulira dziko la drc ndipo mphamvu zake adaya- makamaka adayamba kulamulira mu chaka chimene cha 1965 mpaka na 1997 ndi cho- chosangalatsa kwambiri komanso chosekesa ndi choti akulu awa nthawi imene ankatenga ulamuliro 1965 imeneyi inali kuti drc yafika pokuti yazitolera kumene paja nde since asinda president uyu awene angomalizisa chani zitukuko and eh, nthawi imene adakutengayo kumayambirira komweko ndi nthawinso imene dziko la drc lidayamba kusintha zochitika choyambirira chimene adayamba kupanga akulu awawa ndi extreme corruption corruption iyi koma yongofika no pachimake nikuti uyu ndiwaonjeza uyu ndiwaonjezano so zimapezeka kuti tonse tikudziwa kuti maiko akunja amathandiza ma africa kunali mabungwe ochuluka amene uh, trump taona wachotsa aja ku drc so nthawi imeneyo adali aliko nde mafandi onse amene aperekedwa aja mobutuyu amangotenga ndalama zonse zija kumangozikundikira kumangozikundikira apart from zimenezo since waona zokuti watenga ulamuliro dziko lili bwinobwino adatasa kwambiri nde aliyense wa ku opposition amazinga and pali nkhani imodzinso imene imapezeka kwambiri makamaka pa media ya mobutu yokuti adapha ma, ma, cabi- ma cabinet members amene amadziwika kuti akuti ma pentecostal uh, martyrs pamaso pa anthu 50 akuona kupereka warning kwa aliyense wa opposition kuti iwe ukapanga chibwana kuti ufuna utenge mpando uwu mufa ngati amenewo ndikumalizani so uh, ndatchulapo makamaka zinthu ziwiri corruption komanso kupha anthu pamaso pa pagulu kuti iyeyo sakumva maloza sakufuna kuti mpando umenewo uzatengedwenso apart from zimenezo adapanga makamaka adapepusa malamulo a dziko ndi kuwayika m'manja mwake kuti palibeponso aliyense amene ali ndi mphamvu yokuti angatengepo panalibe nde kenako amene adazika no position yokuti ah basi ndili bobo chinachilichonse nditha kumapanga corruption ija kupanga palibe akumfufuza chifukwa chokuti one tikabwerera kumayambiriro kwa ulamuliro wakeko adapha anthu tikuti pamaso pa pagulu so akulu amenewanso zinthu zawo ndizochepa komanso apart from zimenezo mmene ankachoka pa mpando kuti anthu atopa naye ma- mademo achitika ochuluka uh, drc idabwereranso kukhala dziko losauka kwambiri komanso kukhala dziko uh, makamaka lakumayambiriro kokuti dziko limenelo corruption ndiyochuluka kwambiri so akulu amenewa dzina lawo ndi mobutu seseseko wa ku drc wachiwiri ndameneyo ineyo pa namba 3 ndikutengereni mdziko la zimbabwe mm. kumeneko ndithu mkulu ameneyu ndi wodziwika africa as well ngakhale azungu Ah. amene ndi robert ah, mugabe mtsogoleri amene analamulira zimbabwe kwa nthawi yayitali anthu Ah. amadabwa kuti kodi kumene kukulibe anthu ena kuti akhoza kulamulira dzikoli atakakamira so ah, nkhani ya mugabe ndi ya controversial Ah. tikhoza kuona kuti analamulira modabwitsa koma nthawi inayake ankabwera ndi mapoint ndithu ogwirika chifukwa anali mmodzi mwa mapulezidenti mu africa muno amene sankava zamisala Sank- azungu akabwera ndi abcd amayima Amakana. kuyankhula wayizi kuti ah munama kwambiri Ah. mugabe ndi ah, gaddafi wa ku libya Ah. anali khethekhethe chifukwa anali anthu Sasiyana amene kwambiri. samasekerera amafuna kuti zinthu zawo ziziyenda mwa ndondomeko so chinthu china chimene mugabe adachitapo chodabwitsa nchonena kuti anaphwanya opposition yonse Mm. mene kulili kudziko kuno tikudziwa kuti kuli kuli uh, mcp malawi kuno Mm. kuli utm DPP. eh, dpp kulamulira ndi mene dpp ija ndekuti i- mcp ayicrash ayimalize utm ayicrash ayimalize Ah. kusakhale opposition kungokhala chipani chake chokha zimenezi ndithu ndi zimene mugabe adachita mu nthawi ya ulamuliro wake Ah. chinthu china chimene mkulu ameneyo adachita nchonena kuti adalanda malo mbiri ya, ya, ya, ya zimbabwe malo ambiri anali m'manja mwa azungu iye atalowa pa mpando anathamangisa azungu onse ndikulanda malo ndikupereka kwa mzika za dziko limeneli chimenechi ndithu ndi chinthu china chimene ah, kafukufuku amaonetsa kuti china chinthu chodabwitsa chifukwa by the end of the time inapezeka kuti ikonomi ya dziko la zimbabwe Ah. inakrashika mbiri imafotokoza zonena kuti ku zimbabwe inafikapo nthawi yonena kuti kufuna kugula buledi umanyamula ndithu

a azungu Ah. mosatsata malamulo komanso kumachitika zisankho Mm. for iyeyo analamulira mwina ndibwere mbuyo pang'ono analamulira kuchoka chaka cha 1980 kufikira mchaka cha 2017 so we are talking about 1980 Ah. to 2017 mwina a- about mwina 30 to 35 years akulamulirabe zisankho zimachitika kumeneko Ah. koma zisankho zija zimaberedwa amapeza means yokuti iye Amapeza mpaka means. akhale kumambirirobe mpaka khali kumambiriro mpaka anafika kuti anafika zaka 90 chakuti akulamulirabe dziko Sawa. la zimbabwe anafika poti no president kumagona pa msonkhano mwaona Yeah. so zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene ah, zidachitika komanso chifukwa kuti analanda malo Mm. a azungu Mm. kumene anthu ankagwirako ntchito Mm. zidapezeka kuti anthu ambiri adaluza ntchito zawo ku zambia ku zimbabwe amene kunapezeka kuti kuli ulova wa nkhani nkhani so amene ndithu ali pa namba 3 makamaka ndi list yathuyi kwa mapulezidenti amene anachitako zodabwitsa mu africa muno okay pa namba 4 apapa pali ndi mkulu amene wochokera ku nigeria ameneyu amadzi- amadziwika kapena amadziwika ndi dzina lokuti sani abacha ndipo amene ulamuliro wake adauya pamakamaka mu chaka chimene cha 1993 mpakana ku 19 98 ndipo akulu awaso adachita zinthu zodabwitsa kwambiri choyambirira chenicheni tonse titha kuvomereza panopa kuti ku malawi kunoko ah, kuli freedom of, of expression yokuti timamuona tamiya ja kung'alula achimwendo panda zabwinobwino tiona mapodcast omwe akuyankhula zakuti zakuti pamene sana abachayo amati akangoona newspaper yangolembedwa and pabwera kuti written by wakuti Sima- simatha wiki antola nkhani ujaro ali a- ampeza ali muchijumbo zikhala bwanji Osimangirira. ripoti yake ndi ijayo so akulu awa samanyengerera aliyense wa media apa akangopeza zoti wakambidwa china chilichonse chosakhala bwino kandi choona kandi chaboza munthu amene analibe two days ali moyo amakhala zokuti by all means asowa so anthu amatchula kuti Sani Abachayo ndi amene amazimisa aliyense ah, kutengera ndi zimene zalembedwa zokhuza iye pa social media apart from zimenezi akulu awaso nawo adali okuti amaba kwambiri corruption okay not collapse, uh, corruption as such komano kuti uh, ndi- ndifotokoze mokuti simakhala corruption ndalamazo zokuti alese akudziwa kuti zabwera zilipo izizi sakulowesa paliponse angotenga direct sanamvane kukowa makamaka connection yense kuti ndalama izi kuena zipange zakuti zakuti kapena Amango- ndalama izi zabwera kuti zigwira ntchito yakuti amangotenga kuti ndalamazo personally ndi zake nde chakumapeto kwa ulamuliro wake zinapezeka kuti ndalama zina anthu adapanga recover kuti akulu atu ndalama zina amatenga ndiwowa ndalama zina sizidapezeke mpaka na tsiku la leroli mu ulamuliro wa akulu awa apart from zimenezi uyuso amapanga zofanana ndi mobutu wa ku drc uja uyuso aliyense amene akufuna adzamenya iyeyo kaya ndi wapolisi kaya ndi otolera misonkho omwewa amagwira two days wapita ameneyo amamanga kapena kupanga execute kupha kumene samaopanso kupanga zimenezo so ulamuliro wake amautengera pa mgongo kuti iyi ndi ndi chinthu changa ndachivutikira wa media akapanga zobusa ndipha wapolisi afuna alowerere ndipha ndana uh, aku opposition akuyankhula zachikape ndisowesa ndimanga ndipha samaopa zimenezozo chinanso uyuso akufanana ndi mmodzi unake amene udatchula ulamuliro wake udali wachisilikali ndi mpakenso olo wa polisi samaopa kupha uh, aku opposition samaopa kupha ndalamazo nde watenga watenganso amidia wapha waphanso so pamapeto pake uh, zosatira za ulamuliro wake tikuona kuti uh, mchingereza kuti uh, several damage to nigeria's democracy and global reputation mbiri ya nigeria idayipa panopa timasangalala kuti ku nigeria ah, chuma chiliko chabwino ah, media yonso panopa ili bwinobwino koma Ngakhale pano pakuchitika Yeah. ABCT. koma Pano- mnthawi yake ya uyuyu panalibepo cha nzeru china chiyonse mene amachoka pa mpando nigeria ah, ndalama yawo ya naira itagwa mbiri ya nigeria yo itayipiratu so ameneyu ndi makamaka san abacha kuchokera ku nigeria ineyo apapa pa namba 5 funa ndikutengeni ku dziko la sudan Mm. kumene kuso ndithu kuli mbiri yodabwisa imene takamba kale kuti ma details ama president amene tizabwera tsiku lina ndikuwatambasula mm. bwinobwino komabe tingo tingopanga me- tingopanga mention kuti Ungolapa. anapanga ziwiri zitatu zodabwitsa Omar Bashir I don't know ngati ndikupanga pronounce bwino komano kwa amene akumva ndi dzina la chiarabic Omar Bashir ka Omar Bashir amene ndi mtsogoleri amene analamulirako dziko la sudan mkatikati mwa ulamuliro wake munachitika zinthu zodabwisa zimene anthu ambiri amapanga consider kuti ulamuliro wake unapangidwa criticize kwambiri Mm. ya mkulu ameneyo analamulira kuchoka mchaka cha 1989 ndipo anasiya utsogoleri mchaka cha 2019 kukhoza kuona kuti atsogoleri amene tikuwakambawa ndi atsogoleri amene apart from mwina uja waku Idi Amin amene analamulira kanthawi kochepa koma nkupanga zodabwitsa koma atsogoleri ambiriwa Mm. analamulira zaka zambiri Very so good. mkulu ameneyu bashir ndithu ameneyinso anapanga zinthu zodabwitsa chinthu choyamba chimene anapanga chonena kuti anaphwanya maufulu a anthu ambiri kudziko la makamaka kudera la Darfur kuti dera kumene kuda- kudabuka nkhondo Mm. kumene kuku ndithu iyeyu ndithu nkhondo imeneyi anaphwanya ndithu maufulu a anthu ambiri kudera limene lotchedwa kuti Darfur ya so komanso economy anayipanga mismanage mu nthawi imene mkulu ameneyu ankalamulira anawononga economy economy nkufika poti siliso poti nkugwirika

ku sudan mm. sudan ndi kumodzi kumene kuli kuli nkhondo zosatha ndili ndi mzanga amene anaphunzirapo ku sudan ndipo sukulu yake inathera panjira chifukwa chonena kuti Yeah. inazayambika anachoka ku sudan kuja ndikubwera kuno kwa uyo ifoti unali Yeah. nkhondo inavuta- Chipwirikiti. chipwirikiti nkhondo inavuta kwambiri civil war nthawi yake ndi ya mkulu ameneyu makamaka omar bashir mdziko la sudan so zimenezi ndithu ndi zimene ndithu ah, zinachitika